Bhain Ropairí na Madán stair amach cúpla seachtain ó shin nuair a bhuadar Craobh Ard Mhacha den chéad uair, an éireodh leo cur lena ruathar i gCraobh Uladh? Ina gcoinne bhí Cumann Lúthchleas Gael Sheáin Uí Laoire, Droichead Nua ó Dhoire, foireann a bhí ar ais sa chraobh cúige don tarna bliain as a chéile. An raibh taithí na bliana seo caite chun tairbhe dóibh? Bhí Gary Mac Donncha agus Charlie Vernon in Ard Mhacha don bhabhta ceathrú ceannais seo i gCraobh Club AIB Uladh. Grimley. Conor Grimley arís. An oiread seilbhe acu. An mbeidh toradh as ag a dheireadh le Donal Rafferty tabhairt faoi scór uilleann fíor ghéar? Bhuel, bhí caint ar fhoighid ach an scór faighte ag a dheireadh sin ar fad ag Donal Rafferty. Yeah, tús iontach ó Madden ansin. Bhí siad breá foighdeach. Bhí sé ábalta an scór a chruthú. Sin cic. Iontach maith. Sciorr anseo a thugann deis do Dhroichead Nua dul in iomaíocht agus an díshealbhú déanta acu anseo le Conleth McGrogan go dtí Conor McGrogan. Comhimirt go maith uathu. Conleth McGrogan arís. Pioctha suas ag Eamon Young agus lena chiotóg Eamon Young. Ceann sin seolta go han-an-deas ag Eamon Young thar an trasnán. Imreoir maith. Fadhbanna ag. na Madán, McMullan arís os a chomhair bhí Mark Doherty agus sin níos fearr. Anois seans ag Kieran Rafferty. Ach arís bhí brú anseo ar Conor Grimley, Grimley le ciumhais na bróige agus tá an ceann sin buailte go hálainn thar an trasnán. Dhá phointe faighte ag Conor Grimley, an scór is fearr don chluiche. Yeah, sin i bhfad níos fearr ó Madden ansin agus sin de dhíth chun an splanc beag a chur isteach go dtí an cluiche seo. an ghluaiseacht go maith. Conor McAteer ar ais go dtí Conor Doherty. Cuma níos fearr ar líne chosanta Ropairí na Madán faoi láthair. Níltear ag géilleadh orlach agus brú á chur ar an Droichead Nua anseo, McGrogan, Pádraic. Coisíocht go maith uaidh Phádraic McGrogan ar an gciotóg, an ceann sin buailte go hard ag Páraic McGrogan agus tá sé sin gleoite. Sin scór álainn ar fad ó Phádraic McGrogan. Beidh siad ag smaoineamh ar iarracht ar dhá phointe, imreoirí an-chóngarach dá chéile. McMullan, a chuid coisíocht, a chuid luais ag teastáil ar ais anois go dtí. Grimley le ciumhais na bróige, an ceann sin go hálainn. Sin scór álainn ó Conor Grimley. Bhí fhios a'd gurb in a bhí ina aigne acu go raibh dhá phointe ag teastáil agus fuair Conor Grimley dhá phointe eile. Sin cic dochreidte ansin ó Conor agus an dara ceann sa leath seo. Agus tá an liathróid anois brúite ar ais ag Conor McAteer uair amháin eile agus tá sé déanta go hiontach. Conor McAteer ag iarraidh an tríú scór a aimsiú sa gcluiche. Bhuel, tús dochreidte ag Conor McAteer agus an Droichead Nua leis an dara leath. Niall Grimling ar ais go dtí Joe Sheridan. Fós aige. Agus faoi dheireadh buailte go han-ard agus go cruinn ansin ó Paudie Comiskey. An-scór ón ionadaí i bhfad níos fearr. Fós ag McAteer agus anois an luas anseo ó Conor McAteer. Uillinn cruthaithe aige dó féin. Go leor leor airde leis an gcic sin ó Conor McAteer agus sin an ceathrú pointe ag Conor McAteer sa gcluiche. Breá foighdeach anseo ag iarraidh deis scórála a oibriú dóibh féin más féidir leo. Cuma na maitheasa orthu. Cheithre phointe chun tosaigh faoi láthair. Seán Young i mbun seilbhe. an choisíocht go maith uaidh Seán Young i dtreo na sprice. Tá sé sin go hálainn ar fad ó Sheán Young. An darna scór aige. Iontach. agus tá na traenálacha atá déanta acu agus tá cuid mhór obair déanta ag Droichead Nua faoi aoise thar na blianta agus seo an toradh. Agus fiú nuair a chailleann siad an liathróid iad ábalta a ghnóthachtáil ar ais. Agus anois an ceann sin buailte go hard agus ceann eile buailte go cruinn. Sin an scór faighte ag an Droichead Nua ag Oisín Doherty. Cúig phointe aige fhéin sa gcluiche agus an ceann sin an-scaoilte. Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir Seán Hurson agus ag an deireadh bua compordach go maith ag an Droichead Nua.